Salamualekum ne ka page filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ye bi an bɛna so kɔnɔ nettoyage de kɛ komi n y'a fɔ cogo min na ka tɛmɛ so kɔnɔna labɛnw fana farala an ka page kɔnɔna fɛnw kan an b'a daminɛ n'an ka ji an bɛ ji ta ka omo den kelen tigɛ ka k'a la o mana bɔ yen nɔ fana an bɛ sɔrɔ ka na eau de javel k'a la nin ye chambre kɔnɔna labɛnw de ye tantɔ An ka kan ka ji minnu labɛn walasa ka an ka so désinfecter k'a suma diya o de ye nin ye tantɔ nin ye Ajax ji de ye ale bɛ tache bɔ yɔrɔw la wa a bɛ yɔrɔ suma diya kosɛbɛ fana an bɛ sɔrɔ sisan ka na an ka fu kalama o ta k'o n'a yuguyugu a ka kan ka ɲɛ cogoya min na o mana bɔ yen nɔ an bɛna an ka siyo ji ta an bɛ na eau de javel dɔ fana kɛ o la javel datugulan ɲɛ kelen ɲɔgɔn na an bɛ k'a la ani Ajax fana ji ale bɛ yɔrɔ suma diya wa a b'a désinfecter fana o kɔfɛ an bɛna ka na an ka so kɔnɔnaw furan ayiwa komi anw ye musolakaw ye an yɛrɛ b'a dɔn cogo k'a fɔ an ka so kɔnɔna mana kɛ cogo cogo an yɛrɛ kan k'an jija k'olu nettoyer an man k'o to mɔgɔ wɛrɛ foyi bolo an seko damayira fo a kɛ an yɛrɛ ye an bɛna sisan ka an ka so kɔnɔna yɔrɔ bɛɛ furan ka ɲɛ dogodogonin ninnu an tɛ ɲinɛ olu si de kɔ ani tintinnin ninnu olu bɛɛ de bɛ furan k'a bɛɛ nɔgɔ bɔ a la cogoya min na ka ɲɛ n'an b'an ka so kɔnɔnaw furan an b'a furan ni kɔnɔnajɛya in yɛrɛ yɛrɛ de walasa a bɛɛ ka se ka saniya cogoya min na ka ɲɛ kosɛbɛ so kɔnɔnaw furanni ka poussière de b'u la ka dépoussiérer kɔni ani fɛnmisɛnni minnu bɛ yen n'olu bɛ yen k'a fɔ k'olu tɛ so kɔnɔna fɛnw ye olu kan ka bɔ yen nɔ an b'olu bɛɛ de ta ka bɔ a la wa an yɛrɛ b'a dɔn cogo k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna poussière ka ca a la kosɛbɛ donc an kan k'an jija tuma caman an yɛrɛ kan ka so kɔnɔ nettoyer walasa poussière kana to yen nɔ fɛn o fɛn bɛ minnu kan ka kɔrɔta an b'olu bɛɛ kɔrɔta k'olu bɛɛ dugumala furan ka poussièrew bɔ u la O kɛlen kɔfɛ an bɛ an ka ɲamanw cɛ n'a furannan ka ɲɛ sisan an bɛ sɔrɔ ka na an ka dugumala tereke kosɛbɛ an ye omo ji min labɛn an bɛ na an ka kala de ta k'a su o la ka sɔrɔ ka an ka dugumala tereke kosɛbɛ an b'a tereke yɛrɛ yɛrɛ de i n'a fɔ ko tintinnin ninnu fana filɛ tan tɔ an bɛ olu bɛɛ tereke n'an ka kangaji ye Walasa ka yɔrɔw nɔgɔ bɛɛ de bɔ a la, poussière fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni furannan ma se ka taa ni minnu ye ani walasa an ka carreau ka se ka briller a ka se ka ɲɛ an bolo cogoya min na, nɔgɔ fosi kana k'a la. Kalan ninnu b'a to fana yɔrɔ minnu bɛ yen k'a fɔ ko Olu sɔrɔ man di a b'a to i bɛ se k'o yɔrɔ ninnu sɔrɔ facilement a b'a to fana i bɛ se ka i tɛgɛ don dilan dugumalaw la k'olu nettoyer n'o tɛ i ka olu nettoyer nin minɛn ninnu b'a to fana a tɛ digi an kɔw la kosɛbɛ ayiwa an ma musow kɔ dɛ an bɛ sɔrɔ sisan nɔ ka na an ka yɔrɔw jɔsi an ka yɔrɔ ninnu u kolen ɲuman an bɛ na ka na kala wɛrɛ ta tuguni ka u jɔsi. Dogodogonin ninnu, n'an tɛ se ka olu sɔrɔ n'an tɛgɛ ye, a bɛ se ka kɛ k'olu bɛɛ jɔsi. Nin nettoyage min ne bɛ ka yira aw la tan, nin ye nettoyage moyen de ye, ale ye niveau moyen de ye. Ale bɛ kɛ, nka kuma dɔw la, i bɛ se ka ale kɛ, i b'ale kɛ kuma dɔw la, ka sɔrɔ don o don tɛ. N'an y'an ka yɔrɔ jɔsi an b'an ka bɔrɛ ninnu su jiw la walasa ka kangaji bɔ a la k'a bisi ka ji caman bɔ a la ka continuer an ka jɔsili fɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'an b'a jɔsi il faut que an k'a jɔsi au moins minimum a bɛɛ y'a dɔgɔmannin kɛ siɲɛ fila ye yɔrɔ o yɔrɔ i k'a jɔsi au moins siɲɛ fila n'a ma ja yɛrɛ o la i b'a kɛ siɲɛ saba ye walasa a ji bɛɛ lajɛlen ka bɔ a la cogoya min na an bɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ jɔsi k'a ɲɛ kosɛbɛ i yɛrɛ mana kɛ jɔsili la tantɔ f'a bɛ briller f'i yɛrɛ bɛ content an ka yɔrɔ ninnu jɔsilen ɲuman kɔfɛ An bɛna sɔrɔ ka na an ka nin balai nin ta n'o ye nin furannin ye an b'o kɛ ka matelas ninnu furan ka poussière misɛnw bɔ a la ani cɛn misɛnnin ta ka sanfɛ la walasa k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ ale la ale fana kan ka k'an bolo kuma caman dilan yɛrɛ fana n'o ye matelas yɛrɛ ye sani i ka dara yɛrɛ d'a sanfɛ la i kan ka to k'ale fana furan tantɔ wagati ni wagati ka poussière misɛnninw bɔ a la O kɔfɛ an bɛ na ka na ji dɔɔni kɛ an ka torchon ninnu na ka sɔrɔ ka na an ka so kɔnɔna meubles jɔsi. Dilanw kunkolo bɛ jɔsi, armoires bɛ jɔsi, o mana bɔ yen nɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ k'o ye meuble ye n'a b'i ka so kɔnɔna la, a bɛɛ bɛ jɔsi walasa k'a bɛɛ lajɛlen poussière bɔ u la. Wa fɛn min bɛ se ka sigi o sanfɛ la fana an b'olu fana jɔsi k'olu fana poussière b'u la o mana bɔ yen nɔ an bɛna ka na an ka sudara ka n'o fɛnsɛn sisan nɔ fɛn min bɛ da avant que an ka dara ka fɛnsɛn an b'o ko k'o ɲɛ ka sɔrɔ ka ale da ale caman kan ka k'an bolo an ka so kɔnɔna walasa ka to k'u falen falen hali n'a bɛɛ kɛ cogoya ye kelen ye an bɛ sɔrɔ sisan nɔ ka na an ka daraw ta Dara rangé kɛyɔrɔ ne kun delila k'o yira ka tɛmɛ video dɔ la i bɛ se ka daraw ranger cogoya min na k'a ɲɛ an bɛ na an ka dara dɔ ta ka bɔ o yɔrɔ la ka na o fɛnsɛn sisan nɔ an ka gilan sanfɛya la an bɛ na essayer ka pasi dɔɔnin bɔ a la a datɔ la An b'an ka dara labɔ k'ale fɛnsɛn ale paselen ɲuman n'a fɔ komi n kun y'a fɔ ka tɛmɛ o video in na cogoya min na video min daraw bɛ ranger yɔrɔ min na a bɛ se ka t'o lajɛ walasa ka hakilina ɲuman sɔrɔ o fana kɛ cogoya la an ka daraw paselen ɲuman an b'o ta sisan nɔ k'o fɛnsɛn an ka dilan sanfɛya la ka bɛɛ sɔli ka ɲɛ O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ sisan nɔ ka na an ka kunkɔrɔdonnanw fana da i b'a da cogoya da cogoya min ka di i yɛrɛ ye an bɛ sɔrɔ ka na kunkɔrɔdonnan wɛrɛw fana fara a kan walasa k'an ka dilan tɔ pari ka taa fɛ o mana bɔ yen nɔ an bɛ na an ka dara fana da walima birifini dɔ o dépend min ka di i yɛrɛ ye an bɛ sɔrɔ ka na an ka tapi dɔ fana da duguma na O birifini min filɛ tan tɔ an bɛna essayer ka pasi dɔɔnin bɔ ale la i n'a fɔ n ka bɛ diya cogoya min na an bɛna kɛ ni fasukanin dɔ ye pilini bɛ min na aw yɛrɛ ɲɛ tɛ an bɛ sɔrɔ ka tisunin dɔ kɛ ka nuni siri tan tɔ nin cogoya in na o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na wusulan don an ka sokɔnɔnaw la k'an ka sokɔnɔnaw suma diya an ka sokɔnɔ labɛnnen kɔfɛ an kɛlen kɔfɛ ka dugumanaw jɔsi ka meuble nettoyer O kɔfɛ an bɛ wusulan suma dumannin don an ka sokɔnɔnaw la ka nin suma diya. N'i bɛ fɛ ka nettoyage kɛ cogoya wɛrɛw ye ani sokɔnɔna labɛnw kɛ cogoya wɛrɛw fana ye ne ka page sanfɛla la, i bɛ video in like i b'a partager. Bi ta kun ye nin de ye ka yira aw la, aw k'an bɛn o la, inchallah.